atụala ọmala ọmala atụala ofeke o fee isi n'ọfịa maka na ewezuga ofeke na ụsọ ụka niile igbo na-aka ma naanị inu kedu ife icheoku nwa na nka ji kwuo onye awụ ibe ụmụ igbo ndụ nwe m aja anị igbo be anyị sị m jụọ unu osisi nkụ ọ na-asụdụ mmadụ nsụ naabọ n'anya ugboro one ka ife ya-eme onye igbo ọ mụrụ akọ onye ajụrụ ajụ ọ na-ajụ onwe ya ụmụ igbo echekwa m na onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya ụmụ igbo ka anyị tete n'ụla na oke ọkpa ọkụkọ sị na ife ya ji amakwanụ ụzọ akwa akwa ọkwanụ ka di bi ụnọ wee mara mgbe chi foro ka o wee were ụtụtụ chụba ewu ojii maka na ọ bụrụ na o were abalị chụba ewu ojii ya na ọchịchị ya ma bụrụ nwanne ụmụ igbo ka anyị binie ka anyị nawa ebe anyị si bịa na aja anị igbo be anyị na-eche anyị na mbụ batele mba a na-atụ anya nnata na ọ ya-anata ụmụ igbo ka anyị binie na nne mụrụ ọmụmụ na-echezi anyị ụmụ igbo ndụ nwe m unu ma na ọ na-awụ ezie m ozi zie ọgaranya m ziruo mana agwa m fụa ajụ bute ọgaranya awara m ọsọ o ji wụrụ na ekube dibịa dibịa ekube mmụọ kpara ya ọlụ ọnụ aka nri ji bụrụ ọnụ nne ya ba ọnụ dibịa ji bụrụ ọnụ mmụọ aja anị igbo be anyị sị m jụọ nnekwu ada ngozi okonjo iweala ajụjụ prọfesọ uju anya nọghịkwa n'ime ya ya na nwa ada chimamanda adichie aja anị igbo be anyị sị m jụọ unu unu ochetezikwere na ike dụ na ada unu ochefuone na ike dụ na ada unu ochezọna ọkwa oke ọhụa bụ igbo ji de ebube dolu n'ọkwa ya ka ndị gboo ji bibe ada na anị igbo be anyị ada ji wee kwụrụ ọkpụtọrọkpụ na onwede na onye gbara ada mgba na anị igbo merie ya wụ mgba ka m jụọ o nwedụla ebe okwu siri ike ada tinye ọnụ ya ya bụ okwu ahara ikwu okwukwu werenụ na ike dụ na ada jeenụ kwuchitere igbo ọnụba ka ọnụ ụlọ abụ n'ọkwa na aha dị n'ụlọ olili ndị odegwu ọ dụzie ka igbo enweghị mmadụ chaa chaa mana ọ na-abụ emerie dike na ọgụ ụnọ ọgụ ama pụta a ma achọkwa dike werenụ ike dụ na ada jeenụ kpọnata ụmụ igbo ka anyị naba aja anị igbo be anyị na-eche anyị ada na-eri ukwu anụ ọkwa ịma na ike nga nnekwu ada igbo ji abịa ụwa dụka anụnụ ebe ndị be anyị na ada esirekwa na anụnụ ebe ngọ chaa chaa aja anị igbo be anyị sị unu jee kwuchitere igbo ọnụba mmụọ afụ kere igbo kesie igbo ike ọ sị unu jebe na ya ga-enye unu mmeri n'aka nnekwu ada ngozi okonjo iweala gekwe ntị ka m kọọlụ ngị akụkọ ọkwa ịma na aja anị igbo be anyị vurigo oche n'etiti ndị isi ukwu ọkwa mụwa bụ igbo ji ide ebube dolu ọkwa ofu rigo oche na tebụl ndị isi ukwu o mee gị isoro n'aka na-azụ nchọ ụwa niile na-ekiri ọkwa iso n'aka na-azụ nchọ ụwa niile na-agba nkiri nnukwu ada igbo ji eje mba eje olu kpọrọ na ụmụnne gị na-abọ prọfesọ uju anya ya na nwa ada chimamanda adichie unu na-atọ jewenụ jeenụ kwuchitere igbo ọnụ ba n'ọkwa na ịtọ ka a na-adụ abụ izu izu akwụdoshie ike o ji wụrụ na akwụkwa na-atọ ite eshiri n'ọkụ asị m unu jebe aja anị igbo be anyị ga-enye unu mmeri na aha dị n'ụlọ eriene ndị odogwu ọ dụzie ka igbo enweghị mmadụ chaa chaa nnukwu ada ngozi okonjo iweala i chetezikwere na etie okwe erie okwe n'ọkwa na onye ahọrịrị ka agbara kedụzi ka i si gba nkịtị a na-azụ ya wụ okwe n'isi ụmụ igbo ụmụnne gị ị na-ekiri n'anya ọ bịakwụkwa gụnwa wụ onye na-agwa ụwa niile ngebe ya akpa aka ya wụ nchọ wee nwee iru ma gị agba nkịtị a na-azụ ya wụ nchọ n'isi ụmụ igbo ị na-ekiri n'anya nnukwu ada eziokwu aja anị igbo be anyị na-ewekwerenụ gị iwe kpọrọ na ụmụ igbo ka anyị nawa ada na-eri ukwu anụ unu chetezikwere na awele oke ada igbo ji abịa ụwa dị iche na nke ibe ya ji abịa maka na ibe oke ada igbo mere na ije ndị ọzọ na-eme ya wụ ibe tọ n'ime ya prọfesọ uju anya ọ na ị maha n'ọkwa ike dị na ada n'ọkwa ya ka i ji kwuo nke i kwuru mgbe afụ queen elizabeth na-achọ ịnwụ ọnwụ mana i kwuchara ya wụ ibe na ọkwa na ike dị na ada ka i ji kwuo nya wụ ibe na werenụ ike dị na ada jeenụ kwuo okwu maazị nnamdị kanụ ka unu kpọrọ ụmụ igbo nọtawa na aja anị igbo be anyị na-eche anyị na mbụba jele mba a na-atụ anya nnata na ọ ya anọtalele ka anyị naba n'ebe anyị si bịa na nne mụrụ ọmụmụ na-echezi anyị nnukwu ada gekwe ntị ka m gwa gị ibe ọ bụrụkwa na unu zụba nya bụ nchọ zụjuo nya afọ unu binye n'oche nawa ma unu akpọghị ụmụ igbo nata unu nataluo aja anị igbo be anyị ja-ajụ unu ajụjụ ọkwa mụwa bụ igbo ji ide ebube dolu ndị igbo ji biwe ada na ala igbo be anyị o ji amụ na ikpe mụwa bụ na-emere igbo niile ihe ọma o ya atụ na abụbụ maka na ụmụ ikorobịa igbo anwụchana n'ezi ọbara ụmụ igbo ahapụchana n'ezi o nwedịrị ụlọ mkpọrọ i jele n'ụwa ma gị afụna onye igbo n'ime ya o nwedị ebe a sị ụgbọ na-eje obodo oyibo kpuru na mediterranean sea onye igbo aghara ịnọ n'ime ya ka m jụọ asị m unu were n'ike dị na ada jebe jeenụ kpọnata igbo ka anyị naba na aha dị n'ụnọ eriene ndị odogwu ọ dụzie ka igbo enweghị mmadụ chaa chaa mana ọ na-awa egbukwana dike na ọgụ ụnọ ọgụ ama pụta a ma chọkwa dike were na ike dị na ada jebe na ajana igbo na ọ ya-enye unu mmeri jeenụ kpọnata igbo ka anyị naba na ajana igbo na-echezi anyị n'anya ọkwa nni ya bụ nne dọbara ụmụ igbo na uko ọkụ ya ka unu gbara nkịtị ndụ mbịambịa na-ekezi ya wụ nni unu ochetazikwere na chi kere igbo kere igbo igbo dị nnekwute maka na onye nna ya bụ eze ga-abụrị eze n'eziokwu na onye ọbụna nna ya na-ebu isi anụ ebe iyi agba ya obi eje na-adị ya mma ọkwanụ ya ka onye igbo ji eme ife ọbụla ka ọ kpata nnekwu ego maka na ife dị mma na anya onye igbo gbara akwụkwọ ife ọma na anya onye igbo bụ nwanne a sị m unu jebe jeenụ kpọnata ụmụ igbo ka anyị nọba ka anyị naba ebe anyị si bịa na onye a jụrụ ajụ ada ajụ onwe ya